igbo bụ igbo ekelee m ụnụ ọha na eze ndị igbo asị m nke onye chiri ya zere nke onye na-eme bụ ihe ọma ya gaziere ya afa m bụ esta ugonweje ada eji eje mba gịnị ka m ji wee bịa asị m biko dododo ka m yọọ ụnụ kwa ụbọchị satọde ọbụla ọ kụọ elekere anọ nke uhuruchi ka unu na-esonyere m site na akwamaka tv m ga na-ewetara ụnụ ihe mmemme nke a na-akpọ ije n'ụwa ị ma na ụwa anyị nọ n'ime ọtụtụ ihe na-eme nke dị mma na-eme nke dị njọ na-eme kama na anyị lesịrị anya site na Akwamaka TV wee sị ka anyị na-eleba anya na ọtụtụ ihe na-eme n'ụwa anyị bi n'ime ma na-enyochakwa wee mara ka anyị ga-esi wee mee ka ihe niile na-agazi nke ọma n'ebe anyị na-azụ ahịa n'ebe anyị na-arụ n'ebe dị iche iche ma na ndụ anyị na-ebi wee na-asị gị biko dododo kwa ụbọchị satọde ọbụla ọ kụọ elekere anọ nke uhuruchi ka ị na-esonyere m na our facebook page akwamaka media instagram akwamaka youtube akwamaka media o nwekwara ohere dịrịnụ ekwentị anyị ga-emepe emepe n'ụbọchị ahụ n'ihi na anyị ga na-ebunye unu ya na ndụ ọ bụrụ na o nwere ihe ị nwere ị ga-atụnye banyere isiokwu ọbụla anyị jiri wee bịa ị ga-afụ ka ekwentị akara ekwentị anyị ga na-agafe n'ihe onyonyo anyị biko kpọọ akara ahụ ọ bụrụ na ị kpọọ ya anyị ga-aza gị ma nyekwa gị ohere kwuo ka o siri dị gị na mmụọ ọ bụrụ na o nwere ahịa ị na-azụ ma ọ bụ ihe i ji aka gị emepụta ị chọọ ka anyị nye aka gbasara ya ụwa niile ka ha mara maka ya naanị ihe ị ga-eme bụ kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị anyị dịka ọ na-agafe n'ihe onyonyo anyị anyị ga-aza gị ma nyekwa aka ya bụ ahịa ị na-azụ maọbụ ihe ahụ ị na-emepụta agaa ụwa niile gburugburu echezakwala kwa ụbọchị satọde ọbụla ọ kụọ elekere anọ nke uhuruchi nọrọ na-esere nwanne ụnụ nwaanyị esta ugonweje ada eji eje mba ka o mesịanụ Ije n'ụwa, eh, ije n'ụwa le, eh. igbo ndị ọma ekelee m ụnụ igbo bụ igbo asị m nke onye chiri ya zere ekelekwa m ụnụ ọzọ anyị abịakwala n'ụbọchị taa iwetara ụnụ ihe mmemme nke anyị na-akpọ ije n'ụwa site na akwamaka tv dịka m na-agwa ụnụ mgbe niile n'ụwa anyị nọ n'ime ọtụtụ ihe na-eme nke dị mma na-eme nke dị njọ na-eme kama nke onye na-etinye aka ya bụrụkwa ihe ọma ya gazie ee isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa bụ isiokwu gbara ọkpụrụkpụ Hmm. ya bụ okwu anyị jiri bịa taa hmm, o nwere ka o siri wee dị mana enwere m ndị zuru ka emee ndị ga-abụ ị fụ ha hmm, ị mara na ezie na ị bụrụ onye Igbo ị na-enwe aṅụrị n'ihi na asụsụ Igbo anyị ọ tọka Igbo dị mma Igbo bụ ndị na-emezi emezi a sị obodo ọbụla ị gara ị fụha onye Igbo ee ị na-agba ụkwụ gị na-emetụ gị n'azụ mgbe oge ruo aga m akpọbata ha ị ga-ama na n'ụbọchị taa anyị zuru ka emee kedu onye unu na ya nọ n'ụbọchị nke taa aka m bụ nwanne unu nwaanyị Esther Ugonwa Eje ada eji eje mba ee dịka m na-agwa unu na mgbe oge ruo a ga-emepe ekwentị anyị ọ bụrụ na unu chọọ ka unu tinye okwu okwu nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa dịka o si wee dị gị na mmụọ ị kpọọ anyị n'akara a 07066453728 dịka ọ ga na-egosi n'ihe onyonyo gị anyị ga-akpapụ ya ọsọ anyị ga-akpapụ ya ọsọ ọ ga-amasịzi m ka m kpọbata ndị nze na ọzọ mụ na ha nọ n'ụbọchị nke taa ndị ga-atụnye ọnụ na ya bụ okwu kedu isiokwu anyị ji wee bịa tupu ha ga-akọwa ihe eji wee mara ha isiokwu anyị ji wee bịa taa bụ nwa agbọghọ tụtara ime na be nna ya agbọghọbịa tụtara ime ọghọm na be nna ya kedu onye nwe nwa a ọ bụ nna nwe nwa ka ọ bụ onye tụwara ya ime ka ọ bụ onye ga-emecha nụọ ya bụ nwa agbọghọbịa onye ga-akpọrọ ya bụ nwa ya bụ isiokwu anyị jikwa bịa n'ụbọchị nke taa Hmm. ndị nze na ọzọ ga-atụnye ya ọnụ ha si na steeti dị iche iche were bịa ebe anyị nwere onye Anambra anyị nwere onye Imo anyị nwere onye si Enugu steeti ha niile ga-ekwu ka esi eme ya na ebe ha siri were bịa ngwanụ ka m kpọbatazie ha n'otu n'otu daalụnụ obi dị m ụtọ dịkwa anyị ụtọ nnukwu na Akwa Amaka TV ebe anyị kpọrọ unu oku sị ka unu bịa tụnyere anyị ọnụ n'okwu unu zaa anyị n'agbanyeghị ihe niile dị n'obodo anyị nọ n'ime agbapụ agbabata unu wepụtakwanụ ohere wee sị ka ụnụ bịa tụnyere anyị ọnụ n'okwu na ama na ihe igbo na-amasị ụnụ ọ ya mere unu ji wee bịa nnọọ nnukwu o Daalụ. biko ka m bidogodo na nna anyị onye nze biko gwakene ọha na eze ndị igbo ihe eji wee mara gị Ọhaneze ndị Igbo mma mmanụ Nnọọ. onye ị na-anụ olu ya wụ nze Patrick Okonkwo

duma ṅụrụ ibe godo ebe a first wee tinye kwụkwọ na ihe na-eme m ife eji wee mara m bụ oke ya rụzie dunu ọkaigbo Akpugoeze in Enugu state ụnụ anụgo na ya eji na ha aka ọnụ ha wee kọwaa ihe eji wee mara ha anyị ga-agbapụzi ọsọ ka anyị kpọpee nya bụ ngwugwu tụlie ya tụlie gị na-esonyere anyị anyị ka nọkwa na akwa maka tv n'ihe mmemme nke a na-akpọ ije n'ụwa ee nze m ebido na gị dịka isiokwu anyị ji wee bịa taa bụ nwa agbọghọbịa tụtara ime ọghọm na be nna ya onye nwe nwa mana tupu ị zaa nya bụ ajụjụ megodo ka ndị mmadụ ghọta ihe bụ nwa agbọghọbịa ịtụta ime ọghọm before ma biri kọwa maka ihe anyị kwuru bịa today a wụ maka nwa agbọghọ nọ n'ebe nna ya tụta ime ma onye nwe nwa before m ebere aga m asị na n'obodo nke m shi wụ Imo state ọdama ma obodo ndị ọzọ so omenala Igbo bụ ofu agbọghọ nọ n'ebe nna ya tụta ime emebula ego n'ishi ya ọ wụ arụ n'ebe anyị because onye ihere tinyere nna na nne mụ nwa a like n'ebe nke anyị wụ Imo state Ihitte Uboma local government a na-akpọ nwa nwaanyị nọ n'ebe nna ya mụta onye ọ na-awụ i nwee nwa agbọghọ ya na-eto ị na-eso ya na-adụ ya ọdụ maka ọghọm because o nwere ndị Igbo na-atụ ilu sị mekwa onye dị mma enyi maka ọlụlụ because mgbe agbọghọ na-esogharị nwoke iru nọ n'oge iso nwoke ị ga-amakwa before gị na onye a na-eso na-emekọ ihe ị ga-amakwa ma onye ahụ ma adịghị ama ama nwere ka o shiri mebie gị ọ ga-alụlikwe gị ọsọchaghị most of the thing na-ese okwu na n'ime na ka esi were ghọta ya ọ dị ka mgbe anyị na-etoru n'obere agbọghọ nọ n'ebe ha tụrụ ime ka ọ na-eme ọ na-etu nwunye tinye na the family because a na- ọ na-apụta esi a na-enwere ya mkpuchi di ya o nwere um, years it's more than 30 something years mm. mgbe a ga- a ga nọ na-etoru a na-alụbu na nwaanyị Mm. o nwere agbọghọ nwanne anyị nwaanyị onye ebe anyị tụrụ ime Mm. Ọ- so ọ gara na e mesịrị sị ọ dị ime ndị church akpọọ mami ya n'ụlọ ụka Mm. na a ga-edebe ya n'oche azụ n'oche azụ maka na na nwa nwa ọbụla nwa ya n'ụlọ. nọ n'ụlọ ya dịrị ime Mm. so a gbafụtara mami ya tinye n'ụsa anya na-egba mkpe na church ya serve for ọnwa isii because na anọ na nwa ya tere ime na ọ wụdị na ọ mụọ nụ ya mụ nọ n'ọtụtara atụta dụta dịrị ime ga-ete ya O ga- ga tee ya ete ya ọsọ wụ ihe arụ nwa agbọghọ nọ n'ebe nne ya na nna ya dịrị ime ma tegodu ya bụgoro ka ịmụ amụ mmachi kọwa nọ na n'obodo anyị bụ imo state na ihitte uboma ka m shi ke ọ wụ arụ n'ebe ahụ ọ sị nwaanyị nwa gị nwaanyị nọrọ n'ebe gị tụrụ ime ada ọ mụọ ya ma ọ mụọ ya ọ ga-amarịrị nwaanyị ma onye kpụma n'ime ụfọdụ na nwa ha tụrụ ime ha achụfụ ya sị gbakwuru onye ọ wụ onye ọma gịnị ma ọ dị mma ma ọ dị njọ but ihe na-eme n'obodo a ugbu a eme ndị igbo a na-emebisichala omenala igbo ị ga-afụ family ọ ga-awụ na di na nwaanyị na-amụtaghị nwa nwoke nwa ha nwaanyị nọrọ n'ebe ha tụrụ ime mkpuke mụọ ya ọ wụrụ nwoke kama a ga-asị onye tụrụ ime ahụ ka ọ bịa lụọ ya ha ewere ya dochie n'ọnụ onye mere n'ala igbo I think igbo niile anyị ọ wụ arụ but ha amaghị na na nwa ahụ too ọnwa agaghị emekwasị otu ruo ebe ụmụ okorobịa ibe ya nọ a ga-ajụzi ka onye bụ nna gị ajụzie gị sị nwa a mụrụ n'iko onye na ihe okwu oyibo na-akpọ bastard ị hụ na na nsogbu adịla afụgo m family ọ bịara ụdị ya mere etolite nwa na-ajụzi mami ya ọ ga-ezi onye bụ nna ya ma o zi onye bụ nna ya today ya ga-egbu ya daalụ nne o Ya. daalụ nne ee nna anyị ị ga a ga-abịa n'ebe ị nọ mana tupu ị ga-aza nya bụ ajụjụ ka anyị gakọọnụ zụta obere ahịa ma chighata

Isiokwu anyị na-eleba anya n'ụbọchị nke taa bụ nwa agbọghọbịa tụtara ime ọghọm na be nna ya. Kedu onye nwe nwa ahụ? Ọ bụ nna ya ka ọ bụ nwoke tụwara ya ime ka ọ bụ onye ga-emesịa bịa nụọ ya bụ nwa agbọghọbịa ya ka anyị na-eleba anya n'ụbọchị nke taa. Ee, nna anyị biko dịka m siri bịa n'ebe ị nọ tupu anyị aga ezumike ga zụtụ ahịa ma chinatakwa kedu ihe ị chere banyere isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa Ada eji eje mba ajụjụ gị amaka na mbụ igbo niile asụ n'olu n'olu ma akwaa ụkwara ya bụrụ otu na be anyị naanị otu ihe na-eme ga-abụ nwaanyị mụọ nwa na be nna ya na emeghị ego n'isi nne ya ụkwụ nwa bụ agwọ nwa naanị maka ime nwaanyị na-atụ adị ụzọ ime na-abụ nwaanyị ga-atụ ime nọrọ na di o meghị otu a ọ tụọ ime na ọ nọ be nna ya nke a atụ na be nna ya na be anyị na Anambra ọ dị ụzọ abụọ e nwere nwaanyị nna ya na-akpacha anya ha na-enete ndị be na-akpọ ya enete ha arịa nwere ike wụrụ na nwoke a mụtara nwaanyị ụmụ ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị ọ mụta nwa nwoke Mmụta nwa nwoke. Ee, ofu nwaanyị n'ụmụ ndị ahụ ọ mụtara ọ ha ya na-enete. ọ dịghị eme ya naanị n'ike nke ya ọ ga-akpọ ụmụnna a na-agbakwa nkwụ nwata nwaanyị ahụ etu esi agba nkwụ nwaanyị lụrụ di naanị nke mere etu a hmm. ga-abụ nwa nwaanyị ga-abụ ọ mụta okwunyere nwa ha naanị hmm. o nwee oke niile mana nke a mụtara ebe nwaanyị na-efe warịwarị n'iro hmm. ya jite nke ahụ na be ghara ekpe ikpe ya ekpe onye nwe nwa bụ nna m nke nwaanyị a mụtara nwa ọ bụrụdị na onye a tụbara ime ahụ mesịa chighata azụ bịa ịchọ ịnụ ya naanị nwata nwaanyị ka ọ ga-anụ ya bụ nwa ya anọzi be nna ya nwa onye nwe nwa bụ nna nke nwaanyị nwe nwa nwa m ma chukwu ekwena ọ dị na be m tụta ime emeghị ego n'isi ya na ọ bụ na Anambra be anyị etu esi eme ya nwa ya mụwa nwe ya o megodu onye ahụ tụwara ime ahụ chọọ ịbịa nụ ya ọ bịarue ọ nụọ ya bụ nwa nwata nwaanyị mana nwa ahụ ọ mụtara bụ mụwa nwe ya otu a ka ọ dị etu anyị si eme ihe na Anambra Igbo Igbo ekene m unu onye wụcha ntị ya chelụ onye nwere ngwọ Igbo adịghị eke nwaanyị na afọ ime mm. nke mbụ nke mbụ mm-hmm. obodo m si bịa bụ Akpugoeze na Oji River mm, Enugu steeti mm. amụọ nwaanyị nne na nna na-azụ nwaanyị n'otuto nke ịmasị ka ha mata chineke ma ndị dapụrụ okwukwe ahụ tụrụ ime ọghọm onye nwe nwa abụ onye tụrụ ime onye ga-abịa mechakwa ọ nụwa nwaanyị abụkwa onye nwe nwa onye nwe nwa bụ onye mụ nwaanyị ahụ a tụwara ime ya. nna nke nwaanyị nna nke nwaanyị ya nwe nwa ya nwe nwa a tụwara ime ọkpụkpa na-emesịa n'oge gboo o nwere ebe a na-akpọ Awgu Mm, ndị siri Enugu steeti anyị ahụ mm, the their tradition bụ na ha nwere ike mụtasịa nwa n'ụlọ mana ndị ha mụta n'ụlọ enwere oke due to na ha tụrụ ime ọghọm em- emeghị ego eme ego n'isi n'isi ya Mm, except ma o nwezi onye chọrọ ịbịa that is nsu igbo Enugu steeti nwere omenala dị iche dị iche iche iche mm, i were nke Awgu ị chọ ịnụ nwaanyị na Awgu na mm. iji ịnụrụ nwaanyị na akpọkọta ma ndị ha mụtara ịmara onye mụtara na kpọrọ duru ha chọdụ ndị gị Ihe gị dị n'egwu ya bụ di ya emecha mee ya onye a nụrụ nụrụ nwaanyị ahụ mere ego n'isi mere ego isi ya ya nwe ụmụnne ya nwụsọ mmiri na ya that is Awgu Awgu okay but be anyị nwa Akpugoeze Akpugoeze adịghị otu ahụ okay ọ bụrụ i mere ego isi nwaanyị nwere ikike ọbụla mm. iji kwado gị bịa nwee nwa mm. ọsọ ya bụrụ ọ gị tụwara ime ya ọ tụwara nwa tụwara ime nwaanyị na-ekwu okwu na ya aga nụ ya mm. nke ahụ adị ime ya hapụ gị ya maka na ị chọ ịnụ ya mosizi ya na-ekwu okwu ị tụrụ ime ị ga-abịa n'ụzọ ị ga-esi n'ụzọ bụ ị ga-esi na windo bịa mm-hmm. i si na windo bata i sikwa na windo pụọ ọnya ụdị kere gosi ọzọ a na-eji n'ubi ka ji were aka si na-agagodo n'isi akụkọ ka dị anya akọ nze anyakwa m n'ebe ị nọ o nwere ihe i kwuru mgbe ị na-ekwu okwu o nwere ihe ị matụ inyere mere mgbe gara aga banyere nwa agbọghọbịa tụtara ime na be unu i wee sị na a gbara nne ya enye- a gbara nne ya mkpe nye ya azụ oche n'ụlọ ụka ọ nọ ọnwa isii wee chighatakwa ajụjụ m na ajụjụ m bụzi mm, ya bụ nwaanyị bụ mama ya ọ bụ ya bụ ya bụ onye mejọrọnụ eji wee nye azụ oche ma ọ bụ ọnwa isii ahụ enyere ya eji gbaa ya mkpe ọ bụ ya ga-eme ka ihe mebiri emebi were dị mma Ya bụ ajụjụ m chọrọ ịjụ. ya ajụ ya maka ya kwume ya ala n'usoro ahụ maka ndị ke ụmụ ha ga na-eto na-eto eto ka ha mara ka ha eji ele gbakwa ndị nne ụfọdụ a na-ele nwa onye ọbụla chọrọ ka nwa ya mebie ga-emebi ị chọọ ka nwa gị mebie ọ ga-emebi but ụfọdụ ndị nne ọ sọ nne na-azụ nwa wụ nna hmm. nwoke na-apụ eje achụ ego eji azụ ụmụaka nne nwe ilekọta ụmụ ọ na-awa mere efuzie so ndị nwoke ụfọdụ ndị nwoke ụfọdụ a na-achọ ka nwaanyị ha na-eme but ụfọdụ na-aghọtazi ya n'ọnọdụ ọzọ si na nwoke na naanị nwoke na-asuffer hmm. mba enyi nwoke nwaanyị kwesịrị ịnọ na-ele ụlọ na-elekọta ụmụ hmm. mgbe nwoke ahụ na-apụ ihe dịka elekere ise ọ wụ isii n'ụtụtụ hmm. ị ga-aga ịchụta ihe ha na-eri nwaanyị ejikere soro ya pụọ amaghị m ụmụaka na-etodu ka anyị si were zụọ ọ ya na-eme ụmụaka na-esi emebi but otu ihe siri dịrị na Nigeria na hmm. mere hmm. nne apụọ nna apụọ hmm. before ị na-aghọtala ihe na-emenụ ụmụaka amụọna ihe ọjọọ o ebe mbiri ụmụaka na-ebiri adịghị mma na ke m gwara na nwaanyị agbara enyere oche azụ e kwuru mee ihe a ka ụmụ nwaanyị ndị ke ọzọ were ya mụta ife ya bụrụ ndị ke ụmụ agbọghọ ha na-eto eto ha mara ka esi adụ nwa ọdụ ebe ị dụkwaranụ nwa gị ahụ ọdụ dụọ ya ọdụ niile ị ga-adụ ya dịka ị kwuru nwatakịrị ga-emebi emebi ga-emebi n'agbanyeghị ndụmọdụ nne na nna nyere ya ka ya mere na n'agbanyeghị ndụmọdụ nne na nna nyere o nwere ọtụtụ ụmụaka na-eme ị zụba ha zụba ha zụba ha mgbe ha jere ihe dịka mahadum mahadum nnukwu akwụkwọ ha bịa metacha ọyị dị iche iche ha si ebe a tafuo ụdị ihe a adakwasa ya ihe m jizi na-ajụzi ndị gboo anyị na-eme ihe ahụ ọ bụ nne ya n'ihi na abụ m nne echekwa m na e nwere nne ya-asị nwa ya je metere ya ihe ihere kedụzi ka nne ga-esi bụrụ onye ahapụzie ka m sụkwa ya etu ọ na-ewekwa m iwe ahapụzie ike nyụrụ ahụ kebe isi ọkpọ ada Onye nwere- egeje ma ka m nyere gị aka bata n'ime ya Em, otu o si wee kwu okwu o kwuru banyere maka na nwa a na-azụ azụ nke ị hụrụ anya ka ị ya-ekwu maka ya nke ị hụghị anya ị marọ enweghị ihe ọzọ ị ga-eme mmadụ bụ mmadụ mmadụ o nweghị na-afụ echi mm-hmm. o nwekwanụ onye ga-apụta sị na nwa na chineke nna kere esi abịa n'ụwa mm. na akara aka bụ ga aka mere mmebi ọ dịghị etu a mm-hmm. ụzọ ihe one ma one na-ebute nwata ji emebi mm. anya nne na nna adịghị ebe nwata nọ mm. na mbido mm-hmm. maka akwụkwọ nsọ sị gị zie ụzọ ụkpụrụ nke chineke na o too ọ gaghị adapụ n'ime ya nke ahụ otu ọ bụrụ na nwatakịrị ya na-etolite ekwene ka ụmụaka gị na-atụ nne na nna ka ha bụ ndị na-atụ unu egwu mm. ha bụrụ ndị ga na-enye unu nsọpụrụ mm. ọ bụrụ na nwatakịrị nwaanyị bụrụ ọyị gị ụta nna mm. ụmụ ndị nwaanyị abụrụ ọyị m ụmụ nwunye m ụmụ ya ndị nwaanyị abụrụ ọyị ya ihe ọbụla na-eme ya ma ọ bụrụ ọ na-afụ n'ụwa ọ ga na-eme ihe na-ebute nwata ji emebi wụ o nwegara ihe na-eme na ndụ ya ọ na-ezo ya ezo ebe ọ na-ebido ya bụ na ọ ka bụkwa oke ọrụ oke na ọrụ dịrị nne na nna ịga n'obodo nne na nna ọ bụkwa sọ nne nne na nna mana nne karị maka nne na nne na-anọkarị ụmụaka nso na ya na-ekwu okwu ya bụ ndị bekee na-akpọ ya formative stage mgbe ha na-etolite mm. nne na-anọkarị nso chi fo nwoke ga-amapụ chọọ ihe ụmụaka ga-eri ọ nne na ya ọ cheta nna gị abata o nwee ihe ị hụrụ nwa nwaanyị na-eme mm. ma ọ nke nwoke ị kpọọ nna nwa mere ihe dị etu a mere ihe dị etu a i were onu nna kuzie etu o si kwesị ya bụ na ọ bụrụ n'obodo nwere ezigbo iwu nwatakịrị ọ bụla erubeghị afọ iri na asatọ efere ebe a tụrụ ya nga ihe ọ bụla o mere a ga-ajụ ya n'isi nne na nna ya mgbe a ga-asị nwatakịrị eruone ịzara ọnụ ya hmm. bụ mgbe ọ ga-agafe afọ iri na asatọ hmm. the maturity age ya bụ mgbe ọ ka nọ okpuru nne na nna ya hmm. ma gị nwa bụ nne nwatakịrị ọzọ tụtara ime ị ga-esi n'ihe mere onye ọzọ wee mara ihe mgbe ụmụ gị na-aga mahadum ị ma-agbasasị aka na ọ gara mahadum anya gị ịtụkwara ị na-eru ebe ahụ ihe nyere ị kwesịrị ime mee ya abụzie nke ọzọ e nwere nke ya akarịkwa gịrị ya pụta ma ntọrọ gị mana mgbe anyị na-azụ enweghị apụtasị nwaanyị nka nka di ya mapụ mapụ ọ bịa nweghị ebe ọ na-eje na onye ga ebe a na-eke isi ebe a na-akụ asịrị ma o je ebe a na-ebe mbọ ma o je ebe a na-eme ife na ọ bụrụ onye nwere aka ọrụ ya ọrụ arụ enweghị asị oke na ọ karịa karịa wuma ya na ikpe amara ya mana enwe ndị enweghị ha na-arụ mana ife amafịa n'ụlọ di eti ya n'isi na-eru ọ bụrụ ohere ọ ga-eji gị aga striti niile na ndị na-ekwu ọ- ndị na-eto adịkwa Daalụ. Mm, o nwere ihe unu kwuru mgbe unu na-ekwu okwu m chọrọ ka eh, unu tinye ya ọnụ ofuma ofuma na nwa agbọghọbịa tụtara ime ọghọm na be nna ya na ọ bụ nna nwa nwe ya bụ nwa nwa a mụtara Mhm, nwa a mụtara na o mesigodu nwoke a tụwara ime bụ ịnụ ya na ọ ma-akpọ nwa a dịka o si wee dị n'ala Igbo na ụfọdụ ebe o na ụfọdụ ebe ehe, dịka o si wee dị eziokwu na aghọm a- o- ya bụ ihe emego ha mana o mechazie sịzi ka a bịazie nụrụzie ya bụ nwa a sịkwazie na ya kpọọ ya nwa aha bikonụ, gịnị bụzi okwukwe ya bụ nwatakịrị na ọ bụrụ na ọ na-afụ nne na nna ya ka ha bi dịka di na nwunye a na-agwa ha a na-eme ka ha mata na onye a na onye a bụ nne gị na nna gị na ọ ha mụtara gị mana ị gaghị eso ha wee biri Em, Igbo ọma na-ege ntị abịakwa m ọzọ onye ji egwure bụ a ga-ebutecha nya uche n'alụ otu o mere o rere orukwa etu a ore arụrụ otu ahụ nke obuzu emekere ọchake okwu m bụ na omenala na be anyị ka oge eze adịghị ka nwaanyị n'afọ ime nke mbụ ihe ọ sọkwara o nwere nwoke achịkwuru egwu a na-ede si mma adaede ọnụ si metụ onye dị mma enyi maka ọnụnụ ọ bụghị ị bịa ị bịa ka jee zuru nwaanyị n'ori ọrịba nwaanyị gara nwaanyị gara nwaanyị nwaanyị atụta ime ị chọrọ ya ime ya ọ mụzie nwa nwaanyị etobezie chọwa ka ọ wụwa mmadụ ị bịazie n'azụ nwata tụgara afọ nwata jikọrọ afụfụ mba sọsọ n'ụzọ ihe a ga-esi bụrụ ife bụ ma ọ bụrụ na nne na nna mụrụ nwata nwaanyị atụrụ ime ọghọm hmm. n'ebe anya fụrụ na afụfụ dị be fa ọ na ndị a mụrụ amụ nwoke ejigbo ezo ha hmm. onye webasị oke ka udochi ọ kwa mgbe a ka dị ime o mgbe aka ya ka mụrụ amụ hmm. wee sị ma ọ kwa na onye a na-adị ọnụnụ ọ kwa ka a mụzigoro amụ ebe o si otu a mgba ebe ọ nọ bịa gịnị si ike nye nwaanyị a n'afọ ime na bụrụ nke ya amụrụ nwoke amụrụ nwaanyị ọ bụrụ ya nwe not amụcha nwa tacha afụfụ tụọcha ọ sịzie na ọ chọgwa ịbịa nụ mm. bebi na ọ fụrụ amụrụ nwoke hụrụ amụrụ ejima mm. ọ bịa ka o zotu agbọrọ ka o zotu uru mba ajụjụ m bụ daalụ ajụjụ m bụ ebe nwoke ahụ tụwara ya bụ nwa agbọghọbịa ime o lechazie ka m tinye etu a na mgbe ọ bịara ime ego ya bụ nwaanyị mgbe ọ tụwara ime a chọpụta na ọ dị ime a na-eme ọyị o mechazie a sị ya ngwa na ya ihe ekebego nwaanyị a n'afọ ime ọ mụọ nwaanyị mana o meghị ego n'isi ya o mechazie bịazie nụzie ya bụ nwa agbọghọbịa ya bụrụ na ebe enweghị nkwekọrịta Mhm. ọ bụzie na ya bụ nwa agbọghọbịa dịka o siri wee dị na be unu ka i si wee kwu na ọ nna nwaanyị nwe nwa ahụ Yes. a sị mba na ị ya akpọrọ nwaanyị laba mee ego nwunye gị kpọrọ laba mana nwa a, ọ tụ- ọ mụtara anyị mgbe i mebeghị ego n'isi ya na ị ma akpọ ya were laa Mm? gịnị bụzi okwukwe ya bụ nwatakịrị kedu ka m bịa kedu ihe ya-abụ ọnọdụ ya bụ nwata na ọ malite ihe a na-agwa ya na nwa nwa agbọghọbịa na nwa okorobịa na ọ ha mụ gị mana ka o siri wee dị na ị gaghị eso ha were laa n'ọmụmụ gị tupu ịza ya ajụjụ a

Akwamaka Stand Up Comedy. Don't miss it. All right. anyị echighatala azụ na azụmahịa ọ bụ na ị na-esonyere anyị ugbu a ị ka nọkwa na ihe mmemme nke anyị na-akpọ ije n'ụwa site na Akwamaka TV aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị Esther Ugo Nweje ada eji eje mba isiokwu anyị ji wee nọrọ ebe a taa ọ bụ na i lezie anya ị ga-afụ ndị nze na ọzọ nọ ebe a na-atụnye ọnụ n'omenala Igbo n'ihi na isiokwu anyị jiri bịa taa bụ isiokwu gbara ezigbote ọkpụrụkpụ ya bụ isiokwu bụ ka o si wee dị nwa agbọghọbịa tụtara ime na be nna ya ime ọghọm wụ na-emeghị ego n'isi ya onye nwe nwa ọ bụ nna nwaanyị ka ọ wụ onye tụwara ime

ife nkọwa m bụ hmm. na ndị a na-adọ aka na ntị hmm. bụ nwata nwoke hmm. na-ejekwu nwaanyị e nwere usoro ma akwụkwọ nsọ omenala obodo niile si dosa nwoke chọrọ ịmụta nwa ga-esi wee so wee nweta nwa usoro ya bụ nke mbụ na ị nụrụ nwaanyị ma ị chọ inwe nwa n'ịnụ nwaanyị mm. nke abụọ n'ime ndị oyibo na-akpọ adoption ọ bụ ha na ịnụ nwaanyị mm. ime ha adoption mm. inwe oke nwa na be anyị inweghị nwa bụ nwa gị ya bụ na ignorance of law etu ndị oyibo si wee sị is not an excuse nke ndị a na-adọ nwa ike chọrọ inwe nwa na-efegharị mana nwatakịrị nwa a mụrụ amụ onweghị ihe o mere were bịa ụwa onweghị ihe o mere na be anyị aka ya dị ọcha nna nne nwata nwaanyị ahụ tụtara ime ọ nna ya nwe nwa nwa a nwere oke na be anyị n'obodo ndị ọzọ ụfọdụ igbo ana igbo ndị ọzọ nwa a nwere oke mana na be anyị o nwere oke na ọ ịbịazie ya bụ nwatakịrị agwara gị na ọ dị ụzọ naabọ enweghị nwaanyị nwere ike isi na be nna ya wee mụọ nwa mana nke anyị na-ekwu maka ya bụ nke ime ọghọm nke nke ghọrọ ya aghọ nke nke nke a bụ emeghe onye agbara gosi nkwụ ya agbara nkwụ ya nwata nwoke nwata nwaanyị ya ma nwata nwoke a zuru oke na be anyị otu anyị si eme ya maka na ọ- ọ- ọpịpịa dịrị dịrị nwata nwaanyị ihere ihe ọpịpịa nwetara ọ bụ ihere ga-eme ya maka ọ ihe arụ ka ọ bụ ịtụrụ ime na be nna gị emeghị ego n'isi gị ihe ihere ahụ mgbe ọpịpịa dịrị gị dịrịkwara ndị nne na nna hmm. a na-atakwa ụta hmm. na onwere oke ha nwere na akparamagwa nwa ha nwa akwara hmm. ihere dịrị nke nwoke bụ inwere ike ije na be gị ịma mụtazi ọzọ maọbụ ije na be gị ịmụta abụọ ịma mụtazi ofu nke ahụ ịmụrụ ebe ọzọ ka o mechara bụrụ eze bụrụ e, e, e, dike na asa bụ nnukwu ide na inwe nwa ahụ ọpịpịa dịrị gị dịka o si wee kwu mgbe ọ na-ekwu okwu ọ mara ọmaatụ e nwere na be anyị ya mere ruo n'afọ iri abụọ na asaa hmm. nwanne anyị nwoke gara ọrụ oyibo were ya ebe a chọpụta ofu nwata nwaanyị ha naabọ ebiri a wee na-agwa ya bịa ka ị were ofu bọtụrụ mmanya jekwu nna nke nwaanyị ka ị gwa ya na ọ gị chọrọ ịnụ nwa ya nwaanyị ọ na-eme na ya na-arụ oyibo na mụọ mbụ mụọ abụọ mụọ atọ mụọ anọ mụọ ise mụọ isii mụọ asaa n'uju oruzie mgbe ọ rụchara ọrụ police retire natawazie mgbe mgbe ahụ nata ọ natazi mkpọrọzie wegwazie kpọkọzie ụmụnna ka anyị jezie ka ejezie mee ego nwaanyị onye ị na-eje ime ego nwaanyị na be ya ihe ọ mụtara ọ bụ ụmụ na atọ agha rie otu mgbe a nụrụ agha ọ fọ nwa ya bụ nwata nwaanyị na ofu nke ọzọ ofu nke ahụ fọrọ bụrụ nke obere karịa etolite etolite den nwa ya nwaanyị dịrị ọrụ oyibo ebe o jere iku nwa chịrị ụmụ na asaa nata ụmụ nwoke anọ nwaanyị na atọ be nwoke ejuna abatazi ebe a ga-eme ego nwaanyị nwoke ya kpọọ nke ya kpọọ oku nke nwaanyị ọ kpọrọ pụta akpọ ụmụ mmadụ riri ụmụ ọkụkọ so pụta ọ sị ụmụazị ga-eto ụmụazị ga-eto a ọ sị nke nwaanyị ga-eto ọ sị nke nwaanyị ga-eto a ndị be anyị nọ jụụ ya bụ 1975 ọ sị na ụmụnna na um, ndị echichi na ọcha egbutara udu ndị nwe omenala ndị echichi na ọtara ụmụnna nọn na anụ ihe unu kwuru na mmanya bịara ije na ha na na ana ekesa mmanya na anyụ na ihe okwu unu kwuru bịa ọrụ maka onye a ya nke nwaanyị na nsogbu adịghọ si kwube ma ọ ma ndị anọ ebe a na o nwe okwu eji eje ebe ahụ ọ sịkwa ma ma ma egetụ mmadụ mere ọgwụrụ ụnyaahụ ọ bụrụ etu oge si wee na-ene anya ụmụazị na asaa kpụọ ya n'aka anya so anya mmiri nna ya maka nna ya nọ nna ya kunie sị na ọ bụrụ na eso ya bịa ọ dịghị azụ na achọghọ ịkwado nwa ebe ọ nụ nwaanyị na anyị mara etu ọ ga-adị becha akụpe kene nwoke ọ bịara bụ ezi na nwoke ka ịwụ na anyị gwara nwa nwoke agwa na o bere akwa ihe niile were naba after nke a gụchaziri nyezi ọ nụ nwaanyị ọzọ uru o nweziri ya bụ na-emesizi ya ụmụaka ahụ ụmụ asaa ahụ ọ mụrụ mm. ofu onye nke ada mm. onye nụrụ ya anụ were bụrụ ide dị egwu n'Aba mm. ha meziri ebe ha ka fụ nwoke a mụrụ ha dịka nna ha mana ha ebe ibe ha ha aza afa ya ha na-aza afa nna nna ya mana a ebe nna ha ha nwụrụ anụ rụọrọ ya ụlọ ya meziri ewu ndị ụmụaka ndị ahụ nna ha mụtaziri mgbe ọ nụzi nwaanyị bụ nke ndị a nyezi aka zụọ ha ncha omenala Igbo anyị a sikwaranụ ike kedu ihe i chere na bụ unu o nweghị dị ka a ga-esi wee sị ka n'ụwa kịta anyị nọ n'ime o nwezi ka e si eme ya n'ihi na amaghị m ụmụaka ahụ ịnọ be nna ha be nna be nna ha ochie m makwa na ya nna ha ochie Yes, yes, yes. Mm. mgbe nna ha ochie nna nne ya eh, nna nne ha Yes, ọ nọ nọrọ ebe ahụ na-elejere nne na nna ha anya ebiri ha dịka di na nwunye a na-eme ka ha ghọta na ebe a bụ ụlọ anyị eje ebe dị iche na ụlọ anyị aza afa dị iche kedu ka unu chere ya bụ ụmụaka ga-esi wee ka mmụọ ha ga-esi wee dị banyere ya bụ omenala na mbụ e nwere ihe m chọrọ ka m kwuo hmm. ndị Igbo tụrụ ilu sị na nkụ e si esi nri na-adị na mba hmm. na-esiri mba ha nri hmm. ọ ma kọwala ka ha si eme na be gị e nwere okwu onwe m makwa atụtụ nne m mụrụ 12 ọ gbalịkwara sis ụmụ nwoke isii ụmụ nwaanyị isii nke ikpeazụ anyị na nwaanyị o nwere ofu nwoke ya na ya na-emekọ ọ sị ọ ga-alụ ya pere pere pere ị ma na ọnụ ụmụ nwoke a na-atọ ụtọ ọ tụba ime bọtụma n'ime ha ọ wụ na nke nwoke ejighị aka ọ na-atụ ụjọ nwanne m nwaanyị nọrọ n'ebe a na mụọ nwa ahụ ọ ya-eme gịnị e ji mmiri ya n'afọ ọnwa ọ wụ ma ọbara ahụ a ga-achụfunye ya. Ọ dị ama m

mgbe ọgwụ ọgwụ soro gwụrụ mm. nwa ha wụ ha nwa nwa nwa bọsa ama onye tụbara nwanne nwaanyị ime ama m onye ọ wụ mm. ka a mụrụ nwa afa onye ahụ tụbara ime ka e ji rejista ya na hospital na ụlọ ọgwụ naanị mebirere a nabatara nwanne anyị nwaanyị ọghọm ọnụ bịrịbịrị hmm. the boys a na-eje Malaysia ebere wọshịa ya odemere onwe ya hmm. masọwa n'ụmụ gaa mgbe ọ mụchara nwa hmm. a na-azụ nwa nwa na-azụ ya na praịmarị skuul na-eme tushon ama m na nwoke ahụ ejighị aka ụjọ na-atụkwanye ya ọ nwecha ka ọ na ọnụ nsị m batara ọ na-agba mebi nwere ike iwe iwe na ya mebiri nwanne m nwaanyị mgbe etu oge emechaziri mejikwata onwe ya ọ bịa na ya kwadoro ịbịa bụ ịkpọrọ nwunye ya mm. otu omenala anyị siri dịrị mm. ọ bịa buru mmanya

ka mma gosi nwunye ya na ya nwa mgbapụta nke nwoke adị n'ahịa gosi ha sị lekwa nwa gị imezu ole omenala ọ kpọrọ nwa ya laa na n'imo imo niile igbo ọma na-ege ntị ka m kpọtụ isi bikos nwanụ onye iji na-ekwu ife ndị a wụ like n'ebe anyị ọ wụ ihe ene na famili ahụ Mm, idewe nwa aha nwa nwa Mm. ọzọ nwere ndị igbo na-amaghị Mhm. nwa a mụrụ n'ebe unu Mm. nwanne nwaanyị tụrụ ime ebe unu na-enwe ọdachi na nke nwa nwa nwa wụ a mụrụ like nwa nwa Mm. ha nwa na-eprogresi ya na-agara ha n'ihu na da famili ahụ karịa ndị nke wụ ndị a mụrụ ebe ahụ ịma ihe igbo niile nwere omenala nke ha ọ dị mma gwa yiri nri ndị ebe a na na-edema nwa nwa Hmm. a na-akpọ nwa nwa a naghị akpọ nwa onye ọzọ nwa onye ọzọ Hmm. ọ sọkwa gị anya pịa gị ibi na i ji ego adị ukwu mgbe ọ gwụrụ ji too Too. a ga-asị na ekwe onye mmadụ mara ime bịa kpọrọ nwa bịa kpọrọ nwa gị Ọ bụ- obodo niile nwechara

ịtọkwa ụtọ sopa ahụ ebe so oge adịghị bụ ebe bụ Okeke bụ na-ebudo anya mee ya etu ahụ ọ bata ebe Okafọ ọ na-emegharị ya mana onye mere Okeke e mere Okafọ nwunne o nweghị mgbe anyị ji kwedo na be anyị na o kwesịrị ekwesị ka nwaanyị nọdụ be be nna ya mụọ nwa o meghana ntaramahụhụ dị ọ ga-adịrịrị ntaramahụhụ ahụ ga-adịrị na ihere bịara ndị bịara nne na nna nwaanyị nwoke nwe nwa ọ bụghị ihe e kwuru ihe etu e si anụ nwaanyị dị ife ahụ nwa agbaghị onwe enweghị mere isi nwaanyị ọ bụrụ na ọ eziokwu na etu e si eme ya i je Cameroon epụta na steeti kwụsị tụwa nwaanyị ime mechaa i je kpọrọ i je na Ghana ebe e kwụsị ịtụwa nwaanyị ime oge ọgụ ọ mụ nwa ka ị na-amụrụ ebe ị mụọra nwa kpọrọ abịa na nke ịga n'ihu ọ na-ekwu anaghị aga n'ihu ihe kpatara nke a bụ na mpaghara obodo dị iche iche a na-enye ha mkpagbu ha enwe nkwuwa okwu ị ghọtara Chineke abụghị ụmụaka amaghị onye ahụ enweghị oke maka e kebe ana otu abịa si wee kwụrụ na ata ike ị jụ ya ọ sị gị na e kebe ana na ana nwa ahụ ama nwe oke gịnị ya bụ ihe nketa Chineke ya-agọzi nwa ahụ ego ya dị ya n'aka unu kebe unu kere ya o nwe ego ji agbara nke ya ka o ji abịa i je n'obodo dị iche iche ndị ahụ ndị a na-emegbu emegbu ọmụ onye ama Chukwu ọ na-efe ma ị kpọkwara Chineke na a na-enweta mkpagbu n'aka mmadụ mm. kpọghara Chineke ọ gbawa gị aka o jere gị ibe n'ala Igbo ebe a na-asị gị osu sị asụ osu asị i je ogbe nwere na-asị gị osu sị osu asị ọha na-abụ ụba nwa nwanne nwaanyị eh. nọrọ n'ebe nwaanyị nọrọ n'ebe ha ọ tụọ ime ọghọm mụọ ya nna akpọrọ nwa ahụ nwere ka e si eme n'obodo ha omenala bụ omenala ọ bụ omenelu ọ dị ka nwaanyị ọ wụ na a nụbatara anụbata a sị nwaanyị

igbo bụ igbo anyị echighatala na azụmahịa ee i lezie anya ị fụ na ya bụ okwu na-arịzi ibe enu o nwere ihe ị na-ekwu tupu anyị aga azụ ahịa a okwu na-ekwu bụ na oge gboo maka- oge gboo ka a na-anụ nwaanyị ọfụrụ Mm, gbata nwaanyị ọfụrụ mm. nwaanyị eje mara ndị nwunye di ya were azịza na-aza mbala na-akpọ ife ana na-efesi ana mm. ndị a na-eme nke ahụ eji kuwe mmiri wee dị na-eku mmiri mm. wee dị na-akpa nkụ mm. ma today orisa arụzi wee dị na-ebezie kịta si ebe ebutezie ebute nnu na mineral wee nabata nwaanyị ahụ na nwunye di of tradition omenala ka ọ bụ dị na a nụzie nwaanyị anụzi nwaanyị nwaanyị wee naa be di mụta n'ụlọ mụta nwa onye nwe nwa bụ nna nwa nwa fazi mere ego nwa ahụ tokwe tokwe nwa ahụ ama nzọrọ di nwa ahụ ama nzọrọ onye nne ya mụtara n'ụlọ nnụ nwaanyị oke eziokwu ma nzọrọ ya oke ma nzọrọ ya oke eziokwu ọsọ ọnọdụ nwa ahụ ọnọdụ nwa ahụ bụ na ọ na-abụ e fichaa aka na ntị ọ ya awa fụ ara ada fichaa aka na ntị afọ a na-ata fie aka na ntị nwaanyị na-eto mba ọ bụrụ ihe nsogbu na nne nne ga na-adọ nwa ya aka na ntị maka nne na nwaanyị na-anọkarị nne ma mgbe nwa ya nọ na nsọ nne ma nwa ya nọ na nsọ nne ga-asị nwa ya ka m fụgodi ya nwoke ama mbịa ka ọ sị ka ọ fụ ya nwa nwaanyị ihe nwoke ga na-adụ nwa nwoke ọdụ bụ maru ndị otu ị na-eso ọ bụrụ ndị ori ọ bụrụ ndị ntọrị mmadụ ọ bụrụ ndị ogbu mmadụ ya ka nwoke na-atụ mmadụ aka ijebe uche dị anya ọtọ na-arụwa aka sị nwa ya si atụ apụta a sị na nwa na-achọ ịma ihe ga na-ege ntị mgbe ndị nna ha nọ na-adụ ha ndụmọdụ ọ na-ege ntị nwanne ya nọrọ ijiji ana anụ ihe na-eso ozu ana n'ini nwaanyị nwere akpịrị oke akpịrị ihe ọchịchọ ọ ha na-ama n'ọnya eziokwu ha na-amakarị n'ọnya

ekwenukwu ya n'akwụkwọ nsọ ọgwụ nke mmụọ no sinner shall go unpunished enweghị ebe ọzọ emedobere ihe enweghị i si mechaa ya gbakọ aka mmadụ ga-atara afụfụ ihe ọ bụ ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ ya mere eme nwatakịrị ahụ nwatakịrị ahụ hmm. ọ ya ihe ọ wụ wụ product of the sin o nweghịzi ihe ọ ya-emedobe ya bụ nwa is unfortunate chukwu a sị na chineke fụrụ onye ọbụla n'anya ka ezi onye nwere ihe onye America fọrọ ndị Ukraine fọrọ ndị Iraq bọmbụ a tụrụ na Ukraine nwe ndị o gburu nwe ndị survive-rụ ya ọ ochiri kwọkwara ha sị ihe niile a bụ gịnị fate ihe ọha eji ihe ọha eji kpuchi igwe etu o si wee jụ bụ gịnị e nwere onye ma chukwuo ma mmadụ ma mmụọ eh. nabatara ọmụmụ a mụrụ ya na ọ gara ụzọ gara aga mana ya nwere onwe ya ọmụmụ ya agaghị n'ụzọ gara aga mana chineke asịghị na a ga-egbu ya egbu ọ ga-adị ndụ n'ugwu mm. chineke ekwu na a ga-egbu ya egbu ọ ga-adị ndụ mana n'elu na anị mana ọ bụzi na iwu nke chineke bịazie ọfụma n'ebe nwa ahụ nọ mm. enweghị ihe ọbụla gbasara echichi a ga-echi gbasara chineke ọ ma-echi ọ bụrụ echichi fada ọ ya-echi ajụjụ nke ọ jụrụ maka ichi echichi m wee jụọ ya sị ya ị makwa na nwaanyị m mere ego nwaanyị nwoke mere ego n'isi ya hmm. ha naabọ esee okwu nwaanyị anaa be nna ya nọzie be nna ya ma nwoke ọzọ anụọ ya mụọ ụmụ 200 mana ego ahụ e mere n'isi nwaanyị ahụ e wechighị ya azụ ọ nwoke ahụ mere ego ya mbụ nwe ụmụ niile ahụ ọ bụ etu a ka ọ dị ụmụ otu ahụ mana i wechighị ego ahụ azụ ọ nwoke ahụ nụrụ ya mbụ ị chọọ ịnụ nwaanyị ihe e ji ewere ọ ya ka e ji that bride price eh, ngọ ndị anyị na-akpọ ya bụ ngọ nwaanyị ọbụla i meha ego n'isi ọ bụghị ngị nwe nwa nke ọbụla i mere ego n'isi ya gbaghị ego anyị nyechigaghị ya azụ ya si ebe a mụrụ ụmụ ruo ka ụwa ha ọ mụọ ha 2000 gụ nwe ha nja etu o si wee kwụrụ na be anyị wee ma ọmụgwọ mụrụ ọhụrụ ya fịawa ka edogodo n'isi ya ụlọ a fụgoro ka o si aga n'ije n'ụwa ije n'ụwa sikoro na ike ee omenala igbo sikoro na ike Em, ew, na- ọ dị ka anyị nọwazie n'ihi na ịkpọta ndị ma omenala igbo ha na-atụnye ọnụ n'okwu ihe a na-adaba Ee, o- o- eh, ọ na-akụzi ịkwa anyị na-akụzi ọ bụrụ na etinye m ọnụ n'okwu a anyị a ga-ala ala taa i kwuola ka o siri dị n'ala Igbo gboo na n'agbanyeghị etu omenala si wee ọdịnala siri wee dị kedu ihe i nwere ịgwa nne na nna ma ọ bụ okorobịa na agbọghọbịa fụrụ onwe ha n'ụdị ọnọdụ a ndụmọdụ i nwere ike ịgwa ha n'otu nkeji i ga-emekwa otu ihe ahụ mba anyị emekwa otu ihe ahụ ọdụmọdụ m ga-enye nne na nna karịcha nne oge mbụ ọ sị ụwa emebiele na oge mbụ ndị nne anyị na-eto n'ụmụ agbọghọ dị iche n'otito nke ụmụaka a mụrụ ugbu a na-eto because maka ndị nne mbụ nna anyị ha gba lụrụ ha Nk- ụzọ e si ejike dị iche n'ụzọ ụmụ nwaanyị ndị nke ugbu a si ejike maka oge mbụ nne anyị mụrụ anyị tiri sketi ọ ndị a na-agbatụcha agbatụcha but ụmụ nwaanyị ndị nke a na-alụzi abatazi a a na-akpọ ajibọ nne mụrụ ha nọ na-agba ọtọ na-aga ụmụ ha were ekwe na-esoro ụkpụrụ nne ha ụkpụrụ nna ha nne eghu na-ata agba nwa ya na-ele anya n'ọnụ sogbe nne na-agba ọtọ na-aga n'ụzọ kee ihe i chere ka nwa gị Ọ kpọrọkwa na ọ ga-agbara ọtọ na-eso ọ ya mere ụmụaka aka ugbu a ji emebi isi. ọsịsọ omenala a ka dị ruo kịta eziokwu ọ dị Ọ dị. mana ọ dịtụzighị ire etu o si dị n'oge mbụ oge mbụ ọ dịchaghịzi ire etu o si dị n'oge mbụ ya mụrụ ihe ọ na-ekwu bụ ma nne ma nna mana ọkachasị na be anyị a na-aka adọ nwoke aka na ntị ọfịa ọbụla na-asọ nkata epuna ero i puru ero nkata ga-abata ya e nwere otu ị ga-esi kwado onwe gị mmadụ nee gị anya ọ ma mgbago obodo anya nwee etu ị ya-esi kwado onwe gị mmadụ na-eghara ya anya ọ maghị ife ị na-achọ ya agwa gị ya so na ihe ya na-ekwu bụ nwoke ọbụla achọghọ ịkwa akwa arịrị maka ịtasị ya ofu nwoke batara ebe a na-agba nkwụ ebe a na-eme agba nkwụ nwaanyị ya jerue nwa ọ mụrụ ebe ọzọ be ya unu adịrị ya o jee ebe nwa ọ mụrụ ebe ọzọ na-akpa ịda dị dadi gorie moto mere ebe o ji ebe a na-eche unu arụrụ ebe a ọ mara mmadụ na-eso ya n'azụ ebe o buba sikoro ya na "Ah, ihe m mere onwe m ihe o kwuru na ya bụ ọbara ya mana ebe ọzọ ka a mụrụ ya be nna onye ahụ ọrụ ọnụ ụlọ mbụ nwoke ahụ nke ọ mụtaziri na be ya ada ka na-achị ka ị ghara ịkwa mmakwara ahụ jisie aka ike ọdịdị onwe gị ekwena ka ụdị ọghọm a ghọọ gị maka afụfụ dịrị ya ka ọ ghara inwe onye a ga-atụ ụta enweghị onye afọ emere iwu otu ọgọ dị n'ala Igbo ọ bụkọ ha n'ọnụ na njedebe hmm. a sị nwata gwa m ebe ọ na-eje agwa m ihe oge kụ ma ruo otu a ọ ị fụ nwaanyị ị ya-anụ i negodu nne ọgọ nne nwunye gị wee mara ka nwunye gị ya-adị osogbakwuo gịnị ka onye a kwuru yes ị fụ nne nwunye gị wee mara Nwaanyị ka na-agba ọtọ, onye a- ya adị. wee mara ka onye a ga-adị ụfọdụ marriage nwaanyị a na-alụ na marriage arrange arrange o nwere ike nwaanyị nwoke ọ na-eme ọyị ya fụtara onye ahụ nwa ya nwaanyị ahụ. ọ na-eme na Ee, nze so ka ọ dị ka ọfịa N'otu dịka nkeji. amaghị ya so ọ na-adị mkpa ka nwaanyị nwaanyị na-aka azụkarị ụmụ karịa nwoke and nwaanyị ka ụmụaka ma nwoke na-aka erubere isi maka nna adị anọkarị nwaanyị na-agba mbọ ụmụ ya kara ije dị anya nwaanyị arụrụ anị nwaanyị arụrụ anị nwaanyị nwarụ anya ruru anya arụrụ anị so ọ na-adị mkpa na ala Igbo ka nwaanyị na-enye nwa ya ma nwoke ndụmọdụ maka ebe nwoke na-abara nna ya mba ọ ihe nne ya gwara ya maka nna ya maka ọ wụ na nwa ya bara nna ya mba nne ya kụjọ ọnụ sị ya "Ah, makwara papa ri ya ka nwa na mọsọ ọzọ ma mmiri kpata nne nwa na-abara nna ya mba ma ma ya na-abụrụ ya ụkwụ ọsọ nwere ike ọsọ anya tupu ebe a ga-eme nke ọ nawa azụwa azụ n'ụzọ kwesị ekwesị otu a ka ọ dị mgbe nwatakịrị nwaanyị ga-apụta gotere um, ụmụ ya na-erekọta piza na ihe niile ịtọzie kamera kamera nka na anadara fere amụrịfụ otu ahụ ka o si amụrịfụ ofu mbọsị ahịa na-agwa ebe ọha mgbe ahịa were ebe ọha

oge gboo ọ bụ na nwaanyị a na-anụ anụ tutu ime ọ wụ di ya tụwara ya nwaanyị ha mamụ nwa nwaanyị a ga-anọgide n'ime n'ime n'ime nnepụkwa ọrụ ndị oyibo ọ na-akpọchi ya na-akpọchi ya tutu until o were ọnụ ya wee kwupụta sị na ime na ọkwa di ya tụwara ya oge gboo ọ dọbara ọ dị be anyị ọ ka dịrị echi so ọ kaba na omenala dị kama na ọ ndị kịta abịazie a na-akụ ya new generation abịa ka e mebi ụfọdụ omenala mm. ka e wee na-enwe ka e wee nwee mm, easy pass mana ọ dịrị otu ahụ so oge gboo mụnwa na-anụ nwaasị nwaanyị mụ ma ụmụ niile mụtara ịsọpụ wee dịm itinye anya naanị ugbu a mm. na ọ maka mma na ọ na-eto okoro na ọ ma agba egwu na ọ na-eme ihe okorobịa ihe dị mkpa ịzụta agbụrụ ịzụta agbụrụ ahụzi ma ọ na ya ma ahụrụ nsogbu so ọ dị abịa na nke m na-etinye na ajụ otu e kwuru na ọ bụrụ na enweghị e okwu mgbe ọ na-ekwu okwu na mbido hmm. ọ sị na nne na nna nweziri ike abịa na nkwenye onye nke tụwara nwa nwaanyị ime abịa ịnụ ya hmm. ha nwere onwe ha n'aka nke ha sị maka ọnụ mmadụ ọnụ mmụọ mgbe ahụ ha sị mba hmm. na ị ma anụ ya o nweghị ihe e ji eme ya aga aga mụrụ ọ na-agbakọtasị okay ngwanụ biko na ebe ọ dịgoro etu a onye a tụwara ya ime adịghị achọkwara ịnụ ya ka ọ gharịkwa na ya bụ maka ụfọdụ ndị obodo na-ekpe gị na be anyị tosi kọwa na ọ ga-abụ ihe esemokwu ma nwa ahụ nọdụ be nne ya ya na ndị a mụrụ n'ụlọ ahụ ọfụ ndị amụziri amụziri amụzi eji ha azọba ya azọba na be ha mana be anyị adịghị azọ ya mana ebe ọ bụla nne ha tụwara ime ha na ofu onye ahụ mana ọ bụrụ na ọ bụ onye tụwara nne ya ime bịara o nweghị ike ka a kpọnye ya Ọkọ dị. Ee, ma ọ bụ nke abụzi na mkpakọrịta a na- a na-emekwazi ya etu ahụ ugbu a Ugbu a. ọ na-aga ee igbo ndị ọma ụnụ afụgonụ ka o si wee gaa n'ụbọchị nke taa ndị nze na ọzọ anyị nwere ebe a tụnyekọ ọnụ n'okwu wee kwue ka o siri wee dị n'ala igbo na imo steeti na anambra na enugwu kama okwu niile ha kwuru n'ụbọchị nke taa ofu ihe ka ha niile na-arụtụ aka na ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ i metere n'aka gị na ụgwọ ọrụ mere gịnị so ya afụfụ sokwu ya ya bụ mgbe ị na-aga ije wanwanwan gị bụ nwa okorobịa gị nwa agbọghọbịa marakwa amara na ị na-ekere onwe gị afụfụ na-ekere nwunye gị nwa agbọghọbịa afụfụ na-ekekwara ya bụ nwatakịrị a mụtara amụta afụfụ ọ bụrụ na nne na nna nke nwaanyị ekwekọtazighị na ị ga-akpọrọ nwa wee naa gịnị ga-abụzi okwu nke ya bụ nwatakịrị ị nọrọ be gị gị na nwunye gị anọrọ ị na-ele nwa ị mụrụ amụ ọ nọrọ na be onye ọzọ ihe e ji na-ekwu ya bụ nke onye na-eme ya mezie ya ọfụma ị mara ụzọ ziri ezi ime ya meta onye dị mma enyi maka gịnị maka ọnụnụ ndụmọdụ e nwere taa bụ ọ bụrụ na gị bụ nwa okorobịa na-ayị nwa agbọghọbịa i nesie anya ma na ọ dịghị mma ọnụnụ mee gịnị were mma gị tinye n'ọbọ ghara ije eme gịnị ibechapụ kpaka butaba akpụrụ ji ihe ya bụ nwa nwa agbọghọbịa alazie ọ bụrụ ka o si wee dị ma ọ bụ o nwezie nwa ị kpọpụtara ya bụ nwa na-efegharịzi efegharịzi onwe enu eru aka ana eru aka gị bụ nwa agbọghọbịa na-eme piom piom piom piom piom agbagha anaghị nke a n'ihu ikpere imejaa ihe a na-ekwukwa ya bụ nke onye na-eme ya mara na afụfụ dịrị ya dịka o si wee dị n'ala igbo anyị n'ihi na o nwere ezinụlọ ya bụ ha nechaa ya anya ekweta asị na ya bụ nwa ya anọ gbara aka ghọrọ ịrọ ọ bụrụ na ị lazie na be di gị a na ọ bụrụ na nwoke a mechaa bịa nụrụ gị ị mụtazighị ọzọ ị gbara aka mana ị na-ene nwa ị mụrụ amụ ọ bụrụ gị ọ nọ nso eru aka ihe a na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ nke onye na-eme ya mee gịnị ya hie asaa n'anya ya mụrụ anya daalụnụ ọ bụ ka anyị ga-esi wee kwachi ije enu ụwa nke ụbọchị nke taa aka m kwa nwanne gị nwaanyị esther ogonweje ada e ji eje mba anyị ga-ejikwa isiokwu ọzọ wee bịakwa n'izu ụka ọzọ na-abịa bikonụ chebekwanụ anyị anyị ga-abịakwa na site n'akwa amaka tv anyị na-ekelekwa ndị kpara ya aka n'igwe na-asị ya gazienụ ngwanụ ka o mesịanụ

ị ma na ụwa anyị nọ n'ime ọtụtụ ihe na-eme nke dị mma na-eme nke dị njọ na-eme kama na anyị lesịrị anya site na Akwamaka TV wee sị ka anyị na-eleba anya na ọtụtụ ihe na-eme n'ụwa anyị bi n'ime ma na-enyochakwa wee mara ka anyị ga-esi wee mee ka ihe niile na-agazi nke ọma n'ebe anyị na-aza anyị n'ebe anyị na-arụ n'ebe dị iche iche ma na ndụ anyị na-ebi wee na-asị gị biko dododo kwa ụbọchị satọde ọbụla ọ kụọ elekere anọ nke uhuruchi ka ị na-esonyere m na your Facebook page Akwamaka Media Instagram Akwamaka YouTube Akwamaka Media o nwekwara ohere dịrịnị ekwentị anyị ga-emepe emepe n'ụbọchị aha n'ihi na anyị ga na-anwụnye ụnụ ya na ndụ ọ bụrụ na o nwere ihe ị nwere ị ga-atụnye banyere isiokwu ọbụla anyị jiri wee bịa ị ga-afụ ka ekwentị akara ekwentị anyị ga na-agafe n'ihe onyonyo anyị biko kpọọ akara aha ọ bụrụ na ị kpọọ ya anyị ga-aza gị ma nyekwa gị ohere kwuo ka o siri dị gị na mmụọ ọ bụrụ na o nwere ahịa ị na-azụ ma ọ bụ ihe i ji aka gị emepụta ị chọọ ka anyị nye aka gbasaara ụwa niile ka ha mara maka ya naanị ihe ị ga-eme bụ kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị anyị dịka ọ na-agafe n'ihe onyonyo anyị anyị ga-aza gị ma nyekwa aka ya bụ ahịa ị na-azụ ma ọ bụ ihe ahụ ị na-emepụta aga ụwa niile gburugburu echezakwala kwa ụbọchị satọde ọbụla ọ kụọ elekere anọ nke uhuruchi gụrụ na-esere